mgbe ọbụla m chọrọ ịga hụ gị ya dị ka ekwensu ụja ụja ma ama m chọrọ ịbịa hụ gị ya bịa ya izi a mmiri ma taa asị m aga m abịa hụrịla gị anyị kwuo kpa esi eme ihe ee nwanne m nwoke ara agbaga ya ọ chụla m ụra ọ chụla m ụra eziokwu ahụ ma m eme ememe o nwebeghị eme ememe o nwebeghị ka ebe m agabeghị ịgụchi agwụrụ ya ara otu awụzi
mana otu ahụ ka o si wee dịkwa be m ị ghọtago ee mana ihe m na-ekwu kịta na bụ na ọyị mmesoma nkechi nkechi ya nkechi nwa okonkwo ị ma ya dị oji mgbe ha obere ha ya ọ nọkwa ya ọ nkechi bịabu ebe a mbọchị a sị m ọ bụrụ na ị ga-ebuli ya gaa n'ụka akụrụmaka na o nwe ebe ụka mụkwara maka ya na mmesoma na-aga o hmm. na ha agwa ha maka ya mgbe nwa ha na-eje maka ya hmm. na ọ hapụta ya ezuru ezuru goro egoro jee jee ya kama ma ị ga-ebugharị ya ụka ụka anwa ebe ọwụla ọwụla mana kpa ọwụla esi eme ya aga m iso unu eje ka m kpọkọrọ nne nwoke anyị niile jemacha ebe ahụ ama m sị

gụwa bụ nwaanyị na-amara nwoke ọ bụ ihe na-akọ ọ dị ka ị na-atụ egwu ị chọrọ ka m were ọtụmọkpọ igbo sayensị merụọ gị ahụ Eh? ụjọ adịghị gị n'anya na-atụzi m egwu ama m na mmadụ niile na-atụ gị ụjọ mana m ga-emeri ya bịa kpọrọ onwe gị bịa ka ị baje eme ya kịta bịa ka ị baje eme ya kịta m emerụkwa gị arụ o

ga-eju ele di gị ele di gị elebe di gị nọ gwa di gị unu ga-akwụ ụgwọ ụlọ unu ga-akwụrụ m ụgwọ ụlọ m unu ga-akwapụ kwala m ụgwọ ụlọ m ihe ọ gịnị ọ wụ aka azụ ị na-etinye m aka azụ ị chọrọ inye m aka azụ ma ya mee

nwoke ọchịchọ na ọpụ ya nyawo nke ọ nne nke ọ gịnị kemgbe ị natara n'ụlọ a jecha ebe i je pụta ị na-asụ mkpọ a n'anị kpọm ị na-asụ ya kpọm m gafe m gafụta ị na-asụ ya kpọm m jụọ gị ọ gịnị ị na-asụ ya kpọm ọ gịnị kedu ihe na-eme kọwara nne gị ka ma masị ghọta ọrụ nne gị ka m ga-aghọta ị kọwalụ m ga-aghọta
nke a karịrị nghọta mmadụ ọ karịrị ihe mmadụ pụrụ ịghọta nne anyị ị na-abụ eburu ebugara chukwu kọwaanụ m biko zianụ nwa m Chukwu amaghị ihe na-eme n'ezinụlọ biko gbata m ọsọ enyemaka Chukwu gbata m ọsọ enyemaka Hmm.
agụụ na-agụ agụụ na-agụ mmesoma ugbu a ka i richara nri nye gị nri bọsacha anya ebe niile i jewala ugbu a ugbu a ị batakwa ozugbo sị m na agụụ na-agụ gị

mechie ọnụ gị ebe ahụ Nna, ọ gịnị ka i ji na-eti mkpu. Anụ m olu gị n'ezi.
Aga m ebe azụ ndị maka m ji biko nyewa mma oke oke oke mkpụma ahụ ọkụ dị ka mmiri tụra n'azụ n'ebe nwa m ajọ ọrụ ajọka ajọka ọ jọka Ị bụ Alfa na Omega

anyị na-ekele gị ebube nara ekele ebube nara otito ebube nara ekele ebube nara otito nara ekele n'ihi na ebuchi ịzawa ekpere ịzawa ekpere ịzawa ekpere ịzawa ekpere na onye nwanyị Jesu Kristi

ee ọ kwa nna m nwụrụ anwụ dubara m n'ọnwụnwa nna m nwụrụ anwụ bụ onye ọjọọ mmesoma mmesoma ọ mụa mere mmesoma ya na-emeri emeri Arụ! Hey! Buchi!
Buchi! Buchi! Buchi! Ọ mụa mere Buchi!

anọkwa m ebe a kurukwa nwa mmadụ nkechi ma nkechi ọ ya nwa kpọrọ ụkọchukwu na bịa ụkọchukwu ụkọchukwu sị na ụkọchukwu sị na o tego ya na-afụ ee mmeso ọma na-afụ ya n'ime mmụọ na-afụ ya o wee jụbazi akpọ nkechi wee sị ọ gịnị na-eme wee sị ya na ọkwa n'eziokwu na ya si bụ na ya ga-akpọta ya na nkechi na ahụ adịghịkwa ya ọ sị ya ya eke ya sịkwa ụkpọrọ ya dị ebe ọkwa ya bụ ya emere ọ sị bubu ya ya bubu ya ya bubu ya ya

Debuchi. Debuchi. Ọmọ òkè. Amala. Ọ gịnị na-eme? Chineke mee. Anọ m ebe m nọ nọ ya na m nọ ka a ga-asị e nwere ihe si m n'ahụ pụọ. Ihe si gị n'ahụ pụọ? Ihe a pụọ m n'ahụ ozugbo ozugbo m nweta m bịa.
Ele emeghe m kemgbe.

ihe ahụ i mere ebe ahụ ọ dịrịkwa m mma o ọ dịrịkwa m mma mm. ee mana ọkwa ị fụ ihe mere ebe ahụ hụrụ ka akịrịka mụ chai ọmalịcha m fụ ka o si tọọ ibe n'ala hai were aja o nye ya ụta o nye ya nka ọ gbaa ya ụkwụ o werezi aja wụnye ya n'ọnụ chai nne onye a siri ike o onye a bụ akpa obi nne hai gwakwa gị nke bụ eziokwu onye ahụ bụ nwoke gbasiri ike udoka nke ị na-ekwukwanụ otu a ama m na i bidobe hụwa akịrịka n'anya obi m chai nke m nne fụ onye ahụ ahụrụ m ya n'anya ahụkara m ya n'anya eziokwu ka m gwara gị o achọdị m ịma ihe mmadụ na-ekwu o ihe m ma na onye ahụ bụ nke m nke m ka ọ bụ nke m ka ọ ga-abụ nke ya ka m ga-abụkwa udoka ị chọrọ ịlụ onye na-eji ọgwụ anụso ụmụ nwoke ibe ya ọgụ n'obodo a ọ wụ ụdịka onye ahụ ka ị chọrọ ịlụ ị ga-agwa m ị nụtụbe ihe ọjọọ niile ihe nkịrịka niile akịrịka na-eme n'obodo a ọ wụ onye ahụ ka ị chọrọ ịlụ ee eh, mana hmm. a sị kwuo akịrịka fụrụ m ya n'anya nke ukwuu achọkwa m ịma ihe ndị mmadụ na-ekwu o so ya nwa ka m chọrọ ọ bụ ya nwa ka m na-achọ ịlụ o nwekwa onye ọzọ m na-alụ n'obodo a ihe ndị mmadụ chọrọ ikwu ha kwuo ọ gbasaghị dị m nwa bụ Udoka maka na afụgo m ya n'anya nke ukwuu ị na-anụ ma gị nwa ma onye ọbụla n'obodo a mm. ee eh, ngwanụ mm. onye ị fụ n'anya mm. fụwanụ ya n'anya o oh.
oh, nne chere m biko chere m Father,
aka masị na ya afụzi wee gbanwee ọ bịagwụkwa akịrịka gwụ n'obodo a ihe akpagide ike n'obodo a sị na ma m akpazi ike n'obodo nsogbu obodo nọ nsogbu enwe obodo nsọ achịkwa oo aha ọ na m na-arụ ọ bụgwụkwa

ọgọ m ịkpa maka na abụ ntị ogozere m n'ahụ kanụ ị chọ wee bịa be m ama m udo ọ dịkwa nsogbu adịghị asị m abịa lee gị maka mgbe ọbụla m hụrụ gị o ji enye m obi aṅụrị o ji enye gị obi aṅụrị egbe egbe ọ zara oge ọbụla m hụkwa gị o ji enye m obi aṅụrị ebe ibere ebe a gị obi aṅụrị m ga-akụzi ka e si agba egwu ọ ga-amasịkwa m

ọkpara iberibe ka ị wụ ndị ebiri gị nọcha n'obodo mepere emepe na-agba mbọ nwechaa ezigbo ego ọtụtụ n'ime ha zụchaara nne ha ụgbọala mana gịnị ka ị na-eme eji ele nne gị kpọkọrọrọm naanị ihe dị mma wụ ịpịgharị gị na ụmụ nwaanyị nke na ị kpọkuru nwaanyị bata n'ụlọ a onye ka m ga-achọkwa n'elu onye ka m ga-achọkwa n'elu nne ka m jụkwa gị obi ọ dị gị ụtọ na ofu nwa nwoke ị mụrụ alụbeghị nwaanyị ya na ife dị gị oke mkpa ụgbọala ụgbọala ka m pụ je kpata ego gote gị ụgbọala ị makwa ma m na-akwado inye gị ive anwa ndị oyibo na-akpọ surprise ị na-achọ ụgbọala e gonye gị ụgbọelu ka ị chọọ Porsche ka assurance mechie ọnụ gị ebe ahụ tupu m ewere mma chapụ gị ire ahụ na-agbaka ụgbaka gwazie m otu onye enwe aka ọrụ na-esi alụ nwaanyị ị ga-eji ị ga-eji ị ga-eji aja lụọ nwaanyị ahụ akịrịka ị ma ihe dị gị mma bịa ka pụọ gba mbọ gba mbọ dịka ụmụaka ibe gị ka ị nwee ike ịlụ nwaanyị ị ka nọ ebe a Hey!
kedu ofe na-akwado isi ofe onugbu ka ofe ofe egusi ebe asa mgbe ejesie m ga-eri ọ bụrụ ofe egusi etinyekwara nnukwu ose ee belata aka na ose akịrịka nne m achọrọ ka m lụọ gị onye nne m chọrọ ka m lụọ bụ ejike mana ị mara aga m adụnyere ya azụ maka ọ ya nwa buru m n'afọ wee mụọ m ee
udoka ikwusigo Udoka ikwusigo ị fụnụ ka i si wee kwụ n'iru m na-asụtagharị ọnụ na-asụtagharị ọnụ ihu m na nne gị sị gị alụkwala m na gị lụọ ejike maka na ejike kpatara ego akpatarọ m ego ya m kụba gị aka ee kama m gwa n'obodo ahụ nne gị ọ ma ka e si wee bido ọ ma ka e si wee bido mebe ọyị ọ ma emekwa n'obodo ahụ ọ ma emekwa

ike ọkọ na-akọ a ga-abọhe ya abọhe ka aka ga-akọ ya gbada na-akọ ya ọfụma ka aka akọ ya ọfụma maka na ike nwere foundation ike nwere foundation a ya akọ ya ọfụma Huh?

fụbụkwuru gị n'anya udoka fụbụkwuru gị n'anya ejike ihe anyị ife anụ na-anụ maka gị bụ eziokwu ejike na ọ gụwa na-abịa na nwata nwaanyị m ji eji eme ndị n'abalị ịnaba na nwa nwa ejike hei ejike ọ na-abụ na ife a nụ bụ egwu amakwa m na ọ bụ eziokwu ejike ngụwakwa ngụwakwa egwu atụrọ gị ịkpọrọ udoka nwa nwaanyị bịa na nkọnkọ ukwu aja na nkọnkọ ukwu aja o nwere ka agbachikwa gị nkịtị ịbịa n'okwe ya mkpa baija mkpa ịbịasikwa n'azụ n'ala ya mkpa baija mkpa ee
Hey! Udoka ebe nwoke a nọ ebe a na-akọeri nwoke ole nwe ihe ọ bụla ọ na-arụ n'obodo a ọ ka o si na-agara na-akọeri n'obodo Ee, akịrịka akịrịka rapụ m aka achọọ m ịgwa gị ihe ọzọ o rapụ m aka na m achọọ ịlụ gị ị ga- ị ga-eme m ya n'ike mechie ọnụ gị Udoka mechie ọnụ gị agavụ ifere eme udoka mana isigo na-asawo ba na awụsa isigo na-asawo banyezie na awụsa ifere ada eme gị negodu onye gị na ya nọ ebe a na-ezuzugharị ejike dịka bongo fish alịka alakịrịja m jide gị agbajie m gị abụọ ejike m jide gị agbajie m gị ụzọ na abụọ akịrịka egwu gị a na-atụ m hmm? egwu gị ana-atụ m ekwentị ka m gwago mm. onye mara onye m bụ n'obodo a eh? si ebe a pụọ Udoka bụ nwa na-achọ ịnụ ọ mị si ebe a pụọ m ga-egbu gị ah. onweghị onye ga-ajụ m ajị ya eh? m ga-egbu gị m ga-egbu gị ị ga-egbu mụ bụ akịrịka ị jụgokwa ese ife akịrịka pụtara Ee, ike ọkọ na-akọ a ga-abọhe ya abọhe ka aka ga-akọ ya ọkọ gbadaa n'ọfụma kọọ ya gbadaa n'ọfụma kọọ ya onweghị ihe ị ga-eme onwe m ga-eme ka Ejike onweghị ihe ị ga-eme Ee, onweghị ihe ị ga-eme ee, Ejike

ikwu ope m afọ gị nke gị afọ gị m nye gị ya m nye gị nke gị deba deba ọzọ deba udele ga-eri ozu gị deba ọzọ Udoka. Udoka. Udoka. Ugboro ole ka m kpọ gị. Ugboro n'ole ka m kpọ gị Udoka. Ugboro ịtọ. Ugboro ịtọ. Ngwa jide ntị gị aka. Dodo ntị gị naabọ aka. Jidego ya. Jidesie ya ike. Jidesie ya ike. Gee ntị ka m gwa gị. Ị nwaa anwa meghee ọnụ gị. meghee ọnụ a i ji eri ji na ede wee gwa mmadụ ife merenụ ee Udoka egbuo m gị gbuo ezinụlọ gị buru ozu unu bunye alụsị egbuo m gị gbuo ezinụlọ gị buru ozu unu bunye alụsị kedu ife m sị ị sị m nwaa anwa mepee ọnụ m ji eri ji eri ede gwa mmadụ ihe merenụ ị ga-egbu m ọwụ sọ mụ nwa ị ga-egbukwa m ezinụlọ m
buruzie ozu bunye alụsị anụkwa m egwu mma emekwa ife m kwuru mma emekwa ife m kwuru ịghọtago ife m na-ekwu deba deba deba ee ịma na ịma na a sị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ebe Ejike apụgoro anyị n'ụzọ ka m mezie ife m kwesịrị ime ịghọtago ee onye m ọmalịcha m onye ọma ị ga-alụ m kedu nke m na-ajụ gị ị ga-alụ m ị na-eku m ikuku agwa gị na m chọrọ onye onye ga-eku m ikuku achụ m jụ ikuku m jee were akụpe kuo m ikuku ị ga-alụ m ọzọkwa nwoke na ibe nwoke na ibe ngwa bịa o ya ka ịlụọ ife nwaanyị kwesịrị ime na-alụ di ya

ka aka ga-akọ ya mmadụ a na-akọ ya ọfụma kọọ ya ọfụma maka na ikere foundation ikere foundation asị m unu bịa gbakọ ebe a ka m kuzie unu okwuchukwu anụgo m mpụ niile nọ n'ala a ihe ọjọọ niile emere n'ala a ya mere m jiri sị ka m bịa kuziere unu okwuchukwu ugbu a achọ m ka unu wepụ okpu ka anyị kpọkuo onye nwe anyị ife iwepụ okpu
Ah, maazị ike amadi nwatakịrị a sị ewepụ okpu o nwere ike ya ga-ewetara anyị nzọpụta n'obodo a anyị wepụrụ okpu
ọ bụ n'aha onye nwe anyị papa nke bi n'eluigwe anyị na-akpọku gị ugbu a anyị na-ebibi ike nke dị n'ala a gị bụ mmụọ mmiri gị bụ mmụọ ajọ mmụọ nke dị n'ala a ugbu a ana m asị gị laghachi ebe i siri bịa gị bụ mmụọ mmiri gị bụ mmụọ mmiri gị bụ mmụọ mmiri